koleji ina ili kumudzi kwathu ku ntcheu yokongola koma ili patchire tikunena pano sichikugwira ntchito zimene zija akufuna adzapitirize kuti achinyamata mudzakwanitse kuphunzira kukonza njinga ya moto panopa anthu akumangotibera akatikonzera kuwononga njingayo sidzayendanso koma tikapita ku technical college azikatiphunzitsa njinga imakonzedwa bwanji, galimoto imakonzedwa bwanji, simudzavutikanso komanso akusiyitseni kuotcha makala chifukwa achinyamata ambiri tili busy kuotcha makala, sikufuna kwanu koma ndi umphawi umene tili nawo. Zimenezozo tikafika pa 16 pano zitha ndipo sizichitikanso. Ndipo apm wakonzeka kuti ife achinyamata eh, kapasipoti kaja kanadula kuti iyeyo ife tidzampemphe kuti sizingatheke kapasipoti katatsikako mtengo pang'ono kuti achinyamata athu muzitha kumapanga mabizinesi kupita ku tanzania kupita ku america kupita ku london kukapanga bizinesi ndi kapasipoti kotchipa mtengo koma laisensi laisensi panopa ili pa ndalama zingati ndi anyamata ambiri kapena kuti muipeze laisensi even yoyendetsera njinga ya moto yakabaza sikufuna kwanu iyayi koma zinadula ndiye tikafika pa zinthu zimenezozo apm adzaziona kuti zichotsedweko ndikupempheni tikafika pa 16 tikamuvotere apm Ndikudziwa pali ena ana analembetsa kuti akavote. Ndikukupatsani uthenga uwu, adakulakwirani kwambiri. Adakuonongerani tsogolo lanu chifukwa zaka zanu ndi ID yo sizikugwirizana. Ndiye idzakwana nthawi kuti inu mukafunsire ntchito pa kampani ndi akaiona ID ndikuona ID yako yadutsa kale pali ma ena ndikhoza kukuwuzani ngati malawi police service malawi defense force ndi madipatimenti amaona dzaka kuti iweyo ulowe ntchito nde ndikupempheni makolo ndi achinyamata anzanga tikafika pa 16 inu kwanu ndikugwada kuti tidalakwitsa sadzakumangani palibepo ine adandipatsa chinthu ichi koma chinthu ichi ncholakwika ndipo ichi adandiwuza ndauje kuti ukatani nkapange chinthu ichi ndipo ine ndikukhulupirira kuti eh, adzalamula department yofunikirayo kuti akonze ma id amenewa asakunamizeni kuti munyamulane chigulu kumakavota pokavota mukuvotera zinthu zoti mupeza nazo mavuto ndipemphe nawo anzathu amene mumayang'anira nkhani zokhudza ndale mukuwoneka kuti tikuwaopseza anthu kumudzi kuno kuti iya ife chathu ndi chomwechi ngati inu mu- mukavotera izi tidzakuonani ndipo ife tili ndi onera akunama dpp ndi system ili ni maso ndi dpp asakuopsezeni pitani inuyo mukamvotere apm angakhala tili pomwepo ntchito tidzapemphanso kwa apm Kodi apa alipo amene safuna kukhala kwa azibusa kapena mapasta alipo? Ndi ntchitonso imeneyi azibusa awa ndi ntchitonso nawo ndi anthu. Ndiye ife ndi ntchito yathu kukapempha APM tithandizeni katipemphereni ku Assemblies, katipemphereni ku Livingstonia, katipemphereni kwa Anglikani kuti kuti dziliko anthu azitha kufalitsa uthenga wa Mulungu nde iwowa funding imavuta kuphunzitsa anthu amafuna koma taphunzitsa bwanji mmene ndalama palibe ndiye kuti boma lilowererepo kuti azi nawonso akhale ochuluka kwambiri ndiloweko kumbali yathu ya ndale pang'ono izi ndikulankhulano ndi a dpp a dpp tizikhala loyote a dpp tizikhala loyote tizikhala ndi chinthu chimene ife tili nacho ngati kuwola chitiwolere chinthucho tisapusitsike ndi ndalama alipo awiri atatu kumene muliko apm simungamugulitse ife tilipo ndipo ndikukuwuzani tsiku lake ndi limodzi limene tiyamba kutchula mayina inu munakatenga ndalama ku mcp ndipo simuzakane cholinga kuti mugwetse apm siyitheka and forget tisamaoneke ngati anthu abwino pamaso pa apm tikudziwa kuti kuseli tikupanga zinthu zolakwika chencheni chimene mukufuna a dpp nchiyani inu nomwe muli ndi mapozishoni abwino koma apm akuoneka kuti kaya mufuna akuthandizeni mwa mtundu wanji i don't know nde mukamayenda mukuyenda ngati ochenjera ine ndikupempha kuyambira lero the whole dpp tisiye mchitidwe umenewo tiyeni timenye nkhondoyi tilimbane ndi amalawi congress party ndipemphe nawo ku mafumu Mafumu asapezeke munthu okuopsezani. Iyeyo ndiye ndinenere. Kulibe munthu amene angakuopsezeni. Mfumu imakhala imakhala ngati mayi. Ana aja mukamawayamwitsa mfumu imangogona cho. Wina kuyamwa uku, wina kuyamwa uku. Wa mcp, wa dpp, wa utm, wa afodi onsewo ndi ana anu ndipo munthu asakuopsezeni kuti iyayi ti- ndiye tipanga mwakuti ndikukupemphani ndakugwadirani nanenso ndikuti pepani inu musakhale ndi mbali chifukwa ngati simukhala ndi mbali mdziko munomu nkhondo singachitike ndipo china chilichonse chiyenda bwino ambuye akudalitseni Malize motere, ndimalize motere.